Dia dhiabh agus fáilte, Hello to all and welcome. An teideal atá ar an scéal seo inniu ná Sa Phictiúrlann, Sa Phictiúrlann, In the Cinema. Ar dtús, cé atá sa phictiúr? Cé, who, who is in the picture? Bhuel, i bpictiúr a haon, tá Daidí, Seán, Síofra agus an bean seo, this woman, an bean seo, an freastalaí atá ag obair sa phictiúrlann, the assistant who is working in the cinema, an freastalaí. sa phictiúr. An bhfuil an clann go léir sa phictiúr? Is the whole family an clann go léir in the picture? Níl. Níl Mamaí sa phictiúr, níl Oisín sa phictiúr, níl Lóla agus Taffy sa phictiúr. Tá Mamaí, Oisín, Lóla agus Taffy sa bhaile. Sa bhaile? Home. They are at home. I bpictiúr a dó, in picture two, tá Daidí, Seán agus Síofra sa phictiúr, agus na daoine seo, an lucht féachana, the audience. Anois, cad nó céard atá sa phictiúr? What is in the picture? Tá cairpéad dearg sa phictiúr, a red carpet, cairpéad dearg. Tá sé ar an urlár agus ar an staighre, it's on the floor and the stairs. an staighre. Tá siopa sa phictiúrlann, there is a shop at the cinema. Tá milseáin sa siopa, milseáin, sweets. Tá siad ar crochadh ar an mballa, they are hanging on the wall. Tá grán rósta sa siopa freisin, grán rósta, popcorn, agus tá uachtar reoite sa siopa, there is ice cream, uachtar reoite, sa siopa. Tá póstaeir ag baint leis na scannáin atá ar siúl ar crochadh thuas anseo. There are posters about the films that are on, hanging, ar crochadh, thuas anseo, up here. Tá leithreas thuas staighre. There is a toilet, leithreas, thuas staighre, upstairs. Tá an slí isteach is an slí amach go dtí an phictiúrlann thuas staighre freisin. the way in, an slí isteach, agus an slí amach, the way out, are upstairs as well. I bpictiúr a dó, tá cuirtín sa phictiúr. In picture two there is a curtain in the picture. Tá suíocháin sa phictiúr, there are seats in the picture.

Tá airgead ina lámh ag an bean. Money, airgead. Tá deich euro ina lámh aici, she has ten euro in her hand. Tá scáth báistí ina lámh ag Daidí mar bhí sé ag cur báistí amuigh. Scáth báistí, umbrella. He had an umbrella in his hand because it was raining. Bhí sé ag cur báistí amuigh. Tá airgead ina lámh ag Seán freisin, cúig euro. Tá Seán agus Síofra ag iarraidh milseáin agus grán rósta a cheannach ag an siopa, Seán and Síofra want to buy sweets and popcorn at the shop. Féachaigí ar an gcailín seo. Look at this girl. Cad atá ina lámh aici? Tá grán rósta agus deoch ina lámh aici. Agus, tá ticéad ina lámh ag an bhfear seo. And this man has a ticket in his hand. I bpictiúr a dó, tá deoch agus uachtar reoite ina lámh ag Síofra. Tá grán rósta ina lámh ag Seán. is tá na ticéid ina lámh ag Daidí. Tá spéaclaí trí T ar Shíofra is ar Sheán. Spéaclaí trí T, three D glasses. Tá Daidí, Síofra agus Seán chun an scannán seo a fheiceáil anois. Daidí, Síofra and Seán are going to watch this movie now. Cat mór trí D, big cat in three D. Tá an phictiúrlann an-dorcha, the cinema is very dark, an-dorcha. Beidh an scannán ar siúl i gceann cúpla nóiméad, the film will be on in a couple of minutes. Tá áthas ar Shíofra, Sheán agus ar Dhaidí. Tá áthas orthu. They are happy. Is breá leo a bheith ag dul go dtí an phictiúrlann. They like going to the cinema.